Tá an-cháil go deo ar Rialacha an Bhóthair agus go leor cainte déanta fúthu le cúpla mí anuas, ach an fear bocht seo is a lámh in airde aige Rialacha an Bhóthair. Anois, níl 's a'm i nGaeilge ar fad atá an leabhar seo, agus níl 's a'm cé chomh faisiúnta agus a bhí sé ag an am, nó cén chaoi a raibh cúrsaí dlí ag an am, ach cheapfá go raibh sé dhátheangach ar aon nós, ach ní raibh baol air. Ach an méid atá ansin, anois, dá leanfá iad sin ar fad, ní fheicfeá go deimhin aon chúirt go deo in Éirinn, Tá muid anseo in Óstán an Ard Oileáin, nó an Ardilaun mar thugtar air anseo, ar an mBóthar Ard i nGaillimh, áit go bhfuil taispeántas leabhar agam anseo, le cabhair, ar ndóigh, ón Oireachtas, mar chuid den Oíche Chultúir 2024. Tá thart ar b'fhéidir 200 leabhar de sheanleabhair ar fad agam, ach níl anseo, mar déarfá, b'fhéidir, ach roinnt de na leabhra go mb'fhéidir go bhfuil aois beag tagthaí orthu, cosúil le chuile dhuine. Má thógann muid an ceann seo agus naoi déag is a seacht, trí scéalta atá anseo, Conchúr Ó Deasúna agus An Craoibhín Aoibhinn ansin. Tá go leor leor scéalta deasa ansin freisin, an cló ar an seanchló an-bheag agus ní mór go leor, súil maith a bheith agat le hé seo a léamh, b'fhéidir, ach is fiú ar fad é. Ceann atá an-tábhachtach anseo, clár Oireachtais 19 sa 7. Anois, tá muid ag caint air sa lá atá inniu ann, 2000 agus 24 19 sa 7. Má ghabhann tú thríd an méid daoine an t-am sin a bhí ag iarraidh fuagraí a chur as chuile áit faoin tír, agus tá siad ar fad ag iarraidh rud eicínt a bheith acu sa leabhar seo. ceann spéisiúil anseo as Cois Fharraige, dochtúireacht baile leis an Dr. Páraic Ó Finneadha. Agus bhí sé seo i gcónaí, bhíodh sé ar Raidió Éireann agus is iomaí duine a d'éist leis an gclár sin, Focal ón Dochtúir. Chuir siad amach an leabhar seo agus tá go leor dochtúireacht baile ag baint leis. Agus go dtí an lá atá inniu ann, tá daoine anois fós ag iarraidh go dtabharfaí aire do othair sa mbaile agus d'fhéadfá a rá go bhfaca seisean é sin ag teacht. Thosaigh mé ag bailiú leabhra Gaeilge, bhuel, tá leabhra Béarla freisin bailithe agam. Cheap mé go bhféadfaí, sa lá atá inniu ann, foghlaim ón go leor leor téarmaíocht go háirid agus an saghas seanchas a bhain leis an leabhar féin. Ach feictear domsa gur b'in é an saghas rud a bhí againne mar chaitheamh aimsire agus a bhí ag na seandaoine, na leabhra sin a léamh agus na heachtraí a bhain leo, b'fhéidir, a thuiscint mar gheall go raibh siad féin páirteach iontu. Bhuel, tá go leor ar siúl inniu, tá mé sáraithe cheana féin. Siod í Learaí an Cheoil agus scéalta nua, agus sé an fáth go bhfuil na scéalta nua i gceist ná gur chuir mé roinnt mhaith scéalta leis an leabhar seo, mar tháinig an leabhar seo amach thart ar 30 bliain ó shoin cheana, agus bhí tóir air i Sasana agus in Éirinn. Cén fáth Sasana? Mar gur aithnigh siad cuid de na caractéirí, b'fhéidir, go rinne mise cur síos orthu, sa leabhar féin. Tá na léaráidí go hálainn ansin agus tá go leor abhallarí an cheoil é féin ansin agus tá go leor léaráidí eile an braon anuas. Sin é an caitheamh aimsire a bhí agamsa, is dóigh, i dteaghlaigheacht, gur thóg mé ansin cuid de na scéalta a bhí i m'intinn agam agus gur chum mé féin chuile cheann acu, bunaithe ar na heachtraí a bhí mé féin a iarraidh. Ó tháinig na ríomhairí, is iad sin ar fad, tá daoine ag scríobh leabhra. Anois, tá difríocht idir leabhar a scríobh agus leabhar a chumadh. Tá sé tábhachtach sa méid is mar a chum mé roinnt den leabhar sin go dtabharfaidh sé smaointe daoine ar ais arís agus go dtabharfaidh sé smaointe don aos óg go bhfuil siad, seachas a bheith ag caint mar dhea ar, céard é an Tuiseal Ginideach nó an Tabharthach nó an FAIDH nó an tseafóid sin ar fad, go léifidh sé go raibh craic agus conspóid ar bhealach ag baint le cúrsaí teangan ag an am sin.